Mwachimwemwe komanso mwansangala tandilolani ine Rachel July ndikulandireni ku program inanso ya I Matter 1 on 1 pano pa Luntha Television. Imeneyitu ndi program imene kwambiri timakamba nkhani zokhudzana ndi mental health. Kodi inuyo thanzi lanu la malingaliro mumalisamalira motani? Nanga kodi ndi matenda ati amene mukudziwa amene akhonza kukhudza kaganizidwe kanu kangwiro? Kodi munayamba mwaganizapo kunena kuti makamaka kulingalira za komwe mungapeze thandizo la chipatala ngati mutavutika m'malingaliro. Izi ndi zina zomwe timakhala tokambirana mu program imeneyi ya I Matter One on One pano pa Luntha Television. Ine dzina langa ndi Rachel July. Ndikupempheni kuti mukhale pomwepo chifukwa m'programu iyi sindili ndekha, ndili ndi alendo. Ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Chabwino, mwina Amalawi ali mitima ili dyokodyoko kufuna kudziwa kuti kodi ndi ayani, mukuchokera kuti? Ah, ine ndi Hard Chatsika. Uh, ndikuchokera ku Association of Social Workers in Malawi. Mwachidule timangoti ASWIM. Zikomo kwambiri.
Yeah. yayi amenewo ndi alendo anga a tsiku la lero kuchokera ndithu komweku mwati ku social workers association of social workers kungomva mm.
pokhapo mwina ambiri mwa inu mwadziwa kale kuti tsiku la lero tikhale tikukambirana zotani Tsiku la lero tikufuna tidziwe kuti kodi social worker ndi ndani? Nanga kodi ku nkhani imeneyi yokhudzana ndi matenda a m'malingaliro komanso thanzi la m'malingaliro, kodi social worker amagwira ntchito yotani? Izi ndi zina zomwe tikhale tikukambirana mu program yathu ya tsiku la lero ya I Matter One on One pano pa Luntha Television. Tithokoze kwambiri makamaka anzathu a Tricycle Social Support komanso Luntha Television kamba ka mgwirizano wawo kutipatsira ndithu program imeneyi inuyo musatalikire mukhale pomwepo chabwino bwana tiyambepo zikomo kwambiri Ah, lero tikusanthula makamaka tifuna timudziwe social worker Mhm. kuti kodi social worker ndi kanyama kanji Mhm. ena amangomva kuti ayi ali social worker ah, makolo mwina kumangomva mwana wawo wasankha kosi afuna akaphunzire zimenezi Social worker. osatha kumvetsetsa muno muno kuti kodi tikati social worker ndi ndani tatifotokozerani tikati social worker tikukamba chani Uh, mwachidule mawu ongoti social social akukhudzana ndi munthu munthu ndithu kuti zokhudzana ndi munthu ndiye worker-yi ndi- ndithu ena amatifotokozera kuti ogwira ntchito ndiye tikamakamba social worker ku malawi kunoko kapena dziko likamapanga define social worker ndi munthu amene kuti ndikhoza kunena kuti is a professional eh? imene munthu amayenera kuphunzira komanso uh, profession imene imathandiza kunena kuti wani ithandize munthu payekha amene akumana ndi vuto yes kuti kodi munthu wakumana ndi vuto athandizidwe bwanji kuti vuto lake lithe ndi social worker amatha kugwira ntchito ndi munthu modzimodzi one to one eh? komanso social worker amayenera kuti agwire ntchito ndi tikanena kuti ndi family eh? ndikuti ndi anthu m'mabanja osiyanasiyana Eti? Komanso atha kugwira ntchito ndi mudzi kapena ndi ndi community. Eti? So ayenera kugwira ndi munthu ndi individual, ndi ma family komanso ndi community ngati mudzi. Eti? Ndi cholinga chonena kuti anthu aja athetse vuto limene akumana nalo. Koma munthu payekha sangathetse vuto pokhapokha ti- titaona kuti once he or she is motivated. Eti? Ndiye mukamupanga motivate munthu uja atha kutenga mbali kuti athetse vuto. So ndi munthu amene ali wophunzitsidwa bwino ndi cholinga choti athandize ya munthu kapena banja kapena mudzi umene uli ndi mavuto kuti anthu aja aone kusintha moyo wawo. Ndiye mwachidule nditha kufotokoza kuti social worker ndi munthu wotere. Koma ayenera kuti apite ku sukulu. Koma osangoti sukulu ina iliyonse iyayi. Sukulu ya ukachenjede imene imaphunzitsa za social work.
chabwino mwafotokozako basi um, tikakamba nkhani ya kusukulu mm, mm. Eh, timapita ngati ine pano napita kusukulu ya otola nkhani yes. kumeneko anakandisula nkufika pano ndipiteko enanso amapita kukasulidwa kuti awa mm. ndi aphunzitsi mm -hmm. tikati social worker mm -hmm. akukasulidwa m'gawo liti mm -hmm. chifukwa mwina mwake mukufotokoza kuti amatha kugwira ntchito ndi munthu amatha Yeah. kugwira ntchito ndi gulu ah, mwina community Yes. akukasulidwa kumbali ya zaumoyo kumbali ya uphunzitsi akusulidwa mbali iti zikomo kwambiri chifukwa cha funso lotero tikakamba za so- social work social worker amakasulidwa magawo osiyanasiyana eti mwachitsanzo ndi masukulu amene ali ndi ukadaulo ngati kumalawi kwathu kuno ndiyambe choncho ngati kumalawi kwathu kunoko kuli sukulu yoyambirira imene inali yoyamba kupereka ntchito za social work imene ndiye magomero college kuja ku chiradzulo mm? imene inayamba ukadaulo omasula anthu amenewa ndiye by and by ukadaulo umenewu unaloweranso ma university university of malawi ndikulowerapo ku chancellor college amapereka social work tikachoka apo tikapeza ku dmi amaperekanso social work komanso uh, catholic university ikuperekanso social work ndiye mwachi Kumene kujako amakaphunzira kupyolera ndi zimene timanena kuti mm, ah, tikhoza kunena kuti mfundo kapena nsanamira kapena ma principles chifukwa munthu uyu sakagwira ntch- ntchito ndi chitsulo akagwira ndi munthu amene akuganiza munthu woganiza munthu ndithu munthu Ehe, wathunthu aha. ndikuti amufikire mwathunthu ngati holistic development ayenera kumudziwa munthu uja kodi munthu amaganiza bwanji Kodi zomuyenera munthu nchani? Kodi munthu akakumana ndi mthinothino kapena vuto ilili la m'bongo lamusokoneza apange bwanji? Ndikuti ayenera kuphunzira even behavior, human behavior ya munthu ikuyenda bwanji. Psychology ya munthu, kodi munthu kaganizidwe kake ndi kotani? Nanga munthu uyuyu amapanga interact bwanji socially ndi anthu a, ndi anthu. Ndikuti mukuona kuti munthu ameneyi ayenera kukhala wa more. oumbidwa bwino chifukwa akafikira anthu because ngati saumbidwa anthu m'malo moti akamuthandize munthu uja he will bring or she will bring more harm to the person instead of supporting that pe- individual kapeza kuti munthu uja amuonongera onongera akupitiriza mavuto ake. yes ndi amayenera kuti akhale pa ndandanda akhale ndi uh, timanena kuti ma principles kapena agwire ntchito according to the ethics and code of conduct akhale nazo zomuyeneleza kuti uyudi ndi munthu uyu ayenera kuthandiza anthu amene akumana ndi vuto kaya ndi nthawi ya ngozi mwachitsanzo kaya kwa cyclone cyclone freddy uja anachitika ija kumafunika ma social workers kuti akapezeke akapa awathandize ana amayi abambo anthu okalamba eti ena aliwonse koma mwaukadaulo ndi amayenera kuti aphunzitsidwenso ndi anthu aukadaulo omene ntchitoyi akuidziwa bwino kwabasi ndithu mayi wanga mwafotokoza kuti mukuchokera ku association of uh, uh, social workers association of malawi yes kumene kuchitika kuchitika zotani Uh, Association of Social Workers in Malawi mwachidule it's- ndi bungwe kapena ndi organization imene tikunena kuti ma social workers onse akhale mamembala tili ndi mitundu itatu mwina folo ya ma social workers pali ena ma social workers amene ali ku college eti ma university ndatchula aja maybe ku chancellor college ku magomero ku dmi catholic amene aja apange register with the association ma members ngati mene ili ka manesi ali ndi bungwe lawo ma lawyers ali ndi bungwe lawo the same as social work is a profession that we need to defend all these people need to be registered with the association ndi pali anthu amene anapita ku sukulu ya ya social work ija anatuluka some are working ma organization osiyana siyana ena akupanga za volunteerism ma organization os- they have to be registered tili ndi anthu ena tikunena kuti maybe uh, sali uh, sa malawi koma they claim themselves to be social workers they have come to malawi and work in the field ya social work they have to be registered with the association mm -hmm. why we want to protect the rights of so social workers we want to protect the ma rights a ma service users ndi anthu ena ake ndi cholinga chonena kuti munthu asangodzuka leroli adaphunzira za it monga inu a journalist muti munaphunzira za utola nkhani mm -hmm. kena kukakupezani mupanga mupanga provide psychosocial support Za udokotala. kodi za udokotala zikathe Sizithe. ine mene ndiri pano pa kuti nkavale kavale cha udokotala nkupereka mankhwala sangandimange so we have people amene amapanga claim kuti ndi ma social workers but they are not social workers anapanga agriculture but they are working mu organization imene ikupanga pro- ikupanga support ana children and families eh, akukathandiza kukapanga organize magulu a ana magulu azimayi pamene munthu uja sanaphunzire social work anaphunzira IT it's a mistake so we want to protect this professional kuti okhaokhawo amene anapanga social work should work in those industries mwachitsanzo kuchipatala social worker there must be a social worker mzipatala zathu zonse zija muzikhala nditu permanent office ya social worker it has to be there pa school either primary or secondary school or universities even the college there must be an office of a social worker amene azithandiza mavuto amene ma students aja amakumana nawo you can agree with me mpeza kuti mwina ku ma college tamva kuti mu- mwana wazimangilira student eh? why but if anakapita mwina ku office ya social worker he provide the counselor counseling aone what's the root cause ya problem iyi kuti mu- mwana uja athandizike sakanazimangilira we have uh, cases wotinena kuti uh, ma universities students are abusing each other but they don't know where to report They can't report to anywhere but if there is that small office of a social worker even at the primary school ana amapangidwa abused kumenyedwa kupangidwa izi but they don't know where to report mm -hmm. so we want to protect this professional kuti all these places mukhale munthu amene anaphunzira social work ndi kumathandiza you can believe with me mayeso angotuluka kumenewa a standard 8 mm -hmm. tamva mwana kuti sanakhoze bwino whats the end of the day wazimangilira but if in that community munali ma social workers odziwika ana ndikuwapanga refer kuti mukakumana ndi vuto pitani kwa munthuyo ali ndi upangiri ali ndi ukadaulo anaja sakanazimangirira Mwaona? so social worker ayenera kupezeka pena paliponse mzipatala pa sukulu ma industries mmidzi right? kapena uh, wherever people has gathered there must be social worker mm -hmm. even zones zimachitika zosiyana siyana social worker ayenera kukhala pamenepo koma anthu amapanga underrate amaona ngati munthu osadziwa mm -hmm. why chifukwa mwina ena amapanga underrate tasiyana ndi agriculture mundimvetse bwino bwino tasiyana ndi aja a agriculture wa agriculture akati wapindula timaona matumba achimanga anthu akolola matumba angati matumba chani nyemba koma social worker it's about the mind munthu akathandizidwa mu ubongo palibe angaone kuti uyo wathandizidwa mm -hmm. koma atati wathandizidwa ndi ukadaulo wa social worker munthu amati ah ndinafuna kupanga zakuti zakuti koma popanda auje that's a development mm -hmm. that's human ndiyoti pamene pangira chitukuko choposa you have prevented that child kuti mwina atha kupanga commit a suicide ndi zinazotero mm -hmm. so ndi munthu woyenera kuti akhale munthu ophunzitsidwa bwino olondola malamulo ku Malawi kuno ndimafuna ndikambe izichi nchifukwa chani mwina social work ikukhala ngati ikubwerera mbuyo there's one thing that we are fighting for as of now is the bill we have a draft bill imene tikunena kuti tipange push ipite ku parliament bill imene ikapita ku parliament ikapanga protect this profession because panopa uh, mutaona kuti ma doctors they have that association they are protected munthu sangangodzuka kunena kuti I'm a lawyer today eh? he can be arrested koma panopa people they are just stand up wake up in the morning put on a jacket on the road kupita kumamidzi kuyamba kupanga kuti ndine social worker it's not like that so once the bill passes in the parliament ili ndi zinthu zomuyenereza who will be a social worker ndi nani muchatani namutcha how will be the social worker protected

eh, uh, to provide the, the, the services it's worrying kuwapeza kuti organization has sent somebody with an it eh, an it personnel akuthandiza ana kumufunsa iweyo uli ndi qualification yanji ati ndili ndi it kuntchito kwanu ati kuntchito kwathu ndine social worker is that a social worker instead of supporting the child can b- bring more harm to the child because ife tili ndi ma principles

amuthandize munthu bwinobwino koma ena amangodzuka leroli basi I'm a social worker ndithu ndithu chabwino chabwino mwafotokoza bwino kwambiri makamaka ndikufuna ndimvetsetse kuti kusowekera kwa lamulo limeneli ah, lo- lokutetezani inu ngati ma social worker Yes. kukukhudza bwanji ntchito zanu Ah, zikukhudza ntchito kwambiri chifukwa chonena kuti pamapezeka malo onena kuti mwachitsanzo uh, patha kupezeka malo kunena kuti mwana wachitidwa nkhanza zoopsa eh? kapena wagwiriridwa mwana kapena agogo akumenyedwa eh, ma elders akumenyedwa ndiye munthu kuti upite pamene pajapo ukangonena kuti okay ifeyo timapanga zakuti zakuti zakuti zakuti umapeza kuti atha kukuukira anthu Ukapita ku court you can be easily defeated because akanena kuti ntchito imene mwagwirayi there's no, there's no law imene ikukutetezani but but because of social worker we don't afraid we go timagwirabe ntchito zija timathandiza ana aja tiwathandize eti ngati pali kusamvana tipitepo kukathandiza kusamvana kujaku. Kusowa kwa lamulo limeneli kumapangitsa kunena kuti, mwachitsanzo, ana achoka ku mayunivesite akufuna ntchito, ma organization amangotulutsa post ija eti, kenako tikufuna social worker, mukapeza kuti munthu amutenga uja agwira ntchito, anapanga za banking, anali ku Malawi chanchani chanchani za banking zawo zija, akamupatsa ntchito. Koma if there is a law, we can sue that organization, we can take that organization to task kuti, ah,

to another level mm -hmm. that's the role of a social worker mm -hmm.
ndithu chabwino ah pali ma psychologist timakhala nda anzathu mm. akadaulo osiyanasiyana madera osiyanasiyana okhudzana ndi nkhani zimenezi za malingaliro mwina mm. social worker amayambira pati ntchito yake ah, tika, social worker ndikunena kuti ama tisadikire kuti munthu uja kumana ndi malingaliro ndanena kuti munthu wina aliyense ali ndi kuthekera mm -hmm.

osangonena kuti ah, tingolowera pamwa pa, pa window nde kuti zo- kumapeto kwake zinthu zija sizikakhala zabwino so we, we go pena paliponse pamene timatha kuyambira kuti kodi ah, munthu asana, that is preventive asana okay let me say this Before prevention we need to do an aware awareness tipange aware people to should know what is around for example now there is issues za zone ana kumazimanga chanchani tipange uh, provide awareness that's awareness then prevention ngati zalikanika izi za prevention izi mpaka mapita ma further steps and we prefer people should report Once people have reported kuti pakuti pakuti ife timalondola mphekesera kungomva kuti ati uyuyu anafuna kudzimanga timalondola kamphekesera kamenekoko eti so once reported ife ma social worker we need to respond tikapanga respond munthu uja wapanga protect ija if somebody has reported we have to respond and action has to be done either It can be a decision itha kupangidwa pompopompo or a decision which need case management, we can call different people, different stakeholders come together ndikuona kuti problem ti- tipanga s- solve bwanji of different sectors. No, this case need to refer, can we refer this case maybe to the hospital, maybe to the police, maybe to any other service provider imene tidziwa kuti munthu tikampanga refer akathandizika. Mwandimvetsa bwinobwino. So this, this cycle ndiyonena kuti social worker ayenera kulowera pena paliponse but usanene kuti ndiwe kadaulo kuti utokhoza kuimaliza case pawekha aa you have also to involve other sectors police ibwerepo hospital ibwerepo kandi afumu what about the relationship Because- because tikamagwira ntchito ndi munthu inuyo pamene tikuonani kumbuyoko kuli anthu ena ake amene ife sitikuwaona ife tithoma kuonani chonchi but you have got some pro- people who ife sitikuziona kodi anthu amene ife sitikuwaona aja ali ndi role ya mtundu wanji pa inuyo we have also to reach them eh? nanga awawa ambaliwa amene ife sitikuwaona we have to reach them so it's not that an individual kuti basi ndathana naye koma this individual kuti athandizike bwinobwino tikamuthandiza tikamva imva let's explore further mwapita mwapita nde mukapeza kuti oh, root cause mavuto a munthuwa ayambira pati apo

upange ndithu okay ndikachoka apa ndipanga step iyi, ndipanga step iyi, ndipanga step iyi. zinazo sizingaonekere koma you have to use it kumuona munthu ujayo opita kusukulu umuuza oti okay from this point i'll do this i'll do an action plan then mmene uh, action plan yako ija ikakupange kutsogolo kuti kuti what's the way forward but the decision is not you

eh? ndiye kuti munthu aliyense ali nkuthekera anene kuti "Ah, ine ndimaganiza kuti izizi chabwino zindilephera koma ineyo nditapanga izi ndi- nditha kukwaniritsa then you support him kuti kuti okay kuti tipange ichi chisankho chiganizo ichi ndi zinthu ziti zoyenekera kuti zichitike anene okay nditapanga zakuti nditapanga zakuti nditapanga zakuti mpamene ndanena kuti paja pamene timapangano ka action plan kaja Mm? nde mukapanga plan naye limodzi you follow that plan if you think kuti plan ija yalephereka kapena sipanatheke you go back to the drawing table ndikuyambiranso kodi ndi pati pamene tinaphonya papapa mukapeza kuti ndithu anthu athandizika at the end of the day ndithu ndithu chabwino ah, mwafotokozapo kunena kuti pali malo ambiri amene tikufunika kuti tikhale ndi ma social workers Yes. pamene pakadali pano mudakalibe mm. malo ngati amenewo mm. kukamba nkhani ya kusukulu mm. mene mm. nthawi zambiri timamva mm. kuti ayi mwanayu mm. akuthawa ku boarding chifukwa yes. amampanga bully exactly. uh, mwina malo a mm. ntchito mm. zinthu sizikuyenda bwinobwino mm -hmm. where we're supposed to have mm -hmm. social workers mm -hmm. mulibemo pakadali mm-hmm. pano mm -hmm. ndimafuna ndimvetsetse mm -hmm. mwina inuyo ngati association yes. mukuona kuti chikuvuta ndi chiti mm -hmm. pakuvuta ndi patipo kuti ngati mm-hmm. dziko tibooleze mm -hmm. tifike ponena kuti timvetsetse ndikuvomereza mm-hmm. kunena kuti malo osiyanasiyana tikuyenera kukhala ndi anthu ofunikira ngati amene akadaulo ngati amenewa monga tanena kale kuti poyambira paja ngati association we are fighting for the bill right bill ikangodutsa ku parliament I know ku parliament there are some social workers ana amene anapanga social work and ku parliament kuja kuli committee amati parliamentary parliamentary committee on social work and whatever whatever that committee has to look into the, this bill

We'll be going to industries, we'll be going to hospitals, we'll be going to any area where there is people are working together, kumene anthu amasonkhana. Even it's an constructing construction in a company tikafikira ndikuwauza zoti okay inu mugwira ntchito ndi anthu eh kodi anthu amene wawa akapezana ma- mavuto amapita kuti amapita ku HR kodi HR ali ndi mphamvu zomuthandiza munthu mwina munthu uja is stressed Eti? Timamva mwina pakatipa kunena kuti ogwira ntchito ena amatsekera 24 hours mchipinda osatuluka. That's not normal. That's inhuman. Social workers, we have to stand up and fight for that. Now we need such organization. We have a social worker agwire ntchito kumene kuja. Tidzapanga ndithu kuti uh, bill ikadzadutsa tidzapanga ndithu kuti m- mabungwe kaya ma organization akhale ndi kuthekera akhale ndi ka component kamene ka social work.

Start imene ana anakhazikitsa kale anzathu amene anagwira kwambiri ntchito mboma ma retired anapanga kale zimenezo so the standards are there what is needed is to us now to implement those standards that was put in place already tipite pa, pa, pa university tipite kaya ndi pa boarding school tiyipeze management tikambe nawo

Atipatse social worker, atipatse office ya social worker, they employ social worker. In so doing, tidzapeza kuti mavuto enawa ma strike, ma, ma organization adzatha. Chifukwa ma strikewa amabwera because people they don't know where to report their problems. Adzatha mavutowa, hayi kuli sit-in, hayi kuli chakuti chakuti. But if the social worker is there, will be able to support organization, how to handle people, at the end of the day anthu aja adzakhala osangalala ndi kampani kumapanga productivity pa sukulu ana aja sadzapanga ma strike if there is an kuse, kusemphana pak- pakati pa administration ndi ana a sukulu social worker will come in ndikuzaona okay let's the justice be here apanga izi pa pa pa pa ndikadaulo wake ana adzakhala kusangalala management idzakhala kusangalala ma strike sadzapezeka ma strike kuti chanchani eh aphwanya sukulu sizidzapezeka chifukwa chani there is this individual ndithu ndithu chabwino chabwino ah, kupitirira ndi program yathu Yes.
ndimafuna tipange motivate wana amene akuonera pakadali pano Mhm. mwina wina nkumati ineyo malingana ndi mmene afotokozeramu kungati interest yanga ili kumeneko Yeah. koma mwina makolo kuti ayi wati kumene kusuku Mm. tete Mm. tapangeni motivate wana apitirenji kukapanga za social work monga ndanena kale social worker Ngati ana akutimvera ndi munthu mmodzi amene sasowa ntchito believe me social worker Paliponse pali malo ake. pas- paliponse which ever the area there must be a social worker kaya ndi mudzi paokhanso even mudzi the whole family mudzi muja atha ah, ah, mafumu kugwirizana kuti ah, ah, alangizi athu adzikhala apa ndikumathandizika can work in any any area a social worker can work in the hospital setting as i said not kuti ndiwe doctor ayi koma because you are social worker you can work in child and family issues kama ccis ma- those child care institutions kumene ana amasamalidwa mmidzimu maboma anakhazikitsa ma cbos ma cbcc ma social worker atha ogwira ntchito mmenemuja ma ngos any ngo imene imapanga za wana it has to employ social workers Mundivetse? Uh, we may give example maybe Alliance for Children everywhere. It has to employ social worker because it's working with children and the people. Eh? Koma mukapeza kuti mwina atalemba munthu woti anapita ku Bunda College anakapanga zina Anapanga za zake agriculture. za agriculture Anakapanga agriculture social zaketu za ng'ombe bola mwina atati apangako nutrition eh koma za ng'ombe chanchani popeza kuti ali ku NGO yolembedwa chakuti chakuti children akupanga zoti social worker amene. s- social worker are we doing justice to the kids ndiye ana amene akuonera pena paliponse ku Malawi kunoko pamene pali anthu munthu atha kugwirapo ntchito social worker and social worker you don't wait kuti andilembe ntchito Because one principle imene timaphunzira tikakhala ndi social work uh, ngati social worker they say a social worker should be creative you have to be creative popanga zinthu even pamaukwati pacha social worker imakhalapo Eti? so any area it's, it's a field yosapweteketsa mutu because you establish relationship ndi anthu you are helping people eh, as a helping people you can do family counseling eh? so many apa you know there are some professionals ma- even ma executive akuluakulu amene amagwira ntchito zokhwimitsitsa amakumana ndi tinotino anthu amene ajawa do you know kuti mafamilies awo amakhala ndi mavuto koma they don't know where to go and to report their problems mu ma area 43 mu- mu- mu- mu ma area Sangani 43 mabige. mabigi muja do you know there are some social problems but they don't report because ndi eh? Status. status imeneyi koma ndi oti mabanja anatha kalekale Koma kuti anene kuti ndipite aah ndikampeze munthu uja palibe because they don't know koma mmene adziwira kuti pali ma social workers association they can come to us tiwapanga refer okay ku Blantyre mwakumana ndi wakuti wakuti wakuti wakuti ndi vuto lanu akakuthandizani ngati muona kuti simungabwere ku office kwathu let's meet ku hotel and provide chani counseling and chanichani ma families ndi kumayenda ma 43 muli ana amene akuvuta kwambiri asowa kopita nawo because of the status kuti mwanayu ndipita naye kuti? atha kupita pa district council pali ofesi ya social worker boma lililonse ku Malawi kunoko kuli maofesi achani ama social workers they can support them kuti "Oh, vuto ili akuthandizani mwakuti mwakuti ili akuthandizani mwakuti so it's- It's already everywhere there's work of a social worker. Mm -hmm. Everywhere. Ndithu.
Yayi tathokoza kwambiri chifukwa chotambasulira mwa mtundu umenewo. Mm. Munafotokoza kuchiyambi kuja. Nena yes. kuti mavuto amene limodzi mwa mavuto amene mukumana nawo pakadali pano mm. ndi anthu ena amene akungodzitcha ma social worker yes. alibe zowayenereza kuti akhale mm. ma social worker mm. then ndimafuna ndimvetsetse kuti ngati association mm -hmm. we are dealing with anthu eti eh, yes. eh, mwafotokoza kale poyamba paja kuti we are dealing with munthu mm. as a whole Yes. amene tikuyenekanso kuti timutetezere ngati Yes. association mwina anthu amenewa mukumapanga nawo deal motani amene akumadzitcha kukhala ma social worker Yeah. asali ma social worker Mhm. how are you dealing with these issues to make sure kunena kuti ayi amene akupita mmidzi kukathandiza wanthu amene akupita malo osiyanasiyana kukathandiza wanthu akhale okhawo amene adalowa mkalasi amene ali ndi ukadaulo okhudzana ndi ntchito imeneyi ya social worker ya monga nda- nda- ndinanena poyambira kuti mwina pena pake timabwerera mbuyo eti chifukwa choona kuti tilibe lamulo limene likutipanga back chifukwa mbu tikapita kumene kuja kukampeza kuti akupanga zakuti ife timangopereka uphungu kuti "Ah, achimwene ngati mupanga izizi mutha kupitanso ku skulu eti imene amatha kupereka mwina ka certificate koyambirira ka certificate akapeza ka certificate fine and good eti munthu uja koma chifukwa chakuti tilibe lamulo lo- limene likuteteza kwambiri timangopereka pano pa awareness koma kuti once the bill has passed as an act tili ndi lamulo ndithu we can go and sue that organization kuti inu mwalemba anthu oti ntchito iyi siwayenerera ayi we have that now we have the power to bite mwandimvetsa bwino bwino koma pano pa kuti tikayipeze organization yapanga employ anthu ake osadziwika bwino ena anapanga education ena anapanga chani chani ndikuzitcha ma social worker timangoifotokozera kuti next time mukamatulutsa ntchito yanu mukanene kuti kuti we need somebody with a certificate in social work or a degree in social work masters in social tili ndi anatu ambiri amene aphunzira zimenezizi koma kungokhala chifukwa chakuti ena ake adaponderera mpando wawo uja so we need somebody with a degree in social work komanso anene kuti affiliated kapena munthu amene al, ali registered under association of social workers or abwere ku association we have got pool of social workers ana a school ena apanga graduate chonchija titha kuwapatsa kuti okay can you go and uh, interview anthu awawo tikuwapempha mabungwe amenewo abwere ku association of social workers ku lilongwe uh, ma office athu a ku Area 46 in blantyre tiliko ku Mzuzu tiliko kwina kulikonse we have got three, four chapters we have northern region chapter central region chapter southern region chapter and eastern region chapter each chapter uko kuli kuli a president yake ndi committee yawo ku central tili ndi committee ndiye tili ndi executive imene ili ndi a president

Those who are registered they know kuti okay uh, ma social workers kumalawi kunoko aliko koma mabungwe amenewo tifuna tiwapemphe amene akusunga anthu amene zoti si ma social workers mabungwe amenewo ngati akutimvera chonde awa- awu- awunike anthu awo amene amatcha kuti ma social workers akawunikira bwinobwino ngati alibe zo- zipangizo zoti ndi ma so- eh, ndi ma social workers awuze kuti atipeze adzapange register kuti tiyende nawo limodzi ndithu ndithu ayi ifetu tikumvetsera mwachidwi natiphunzira ndithu nkhani imeneyi Ah, tikambeko nkhani yokhuzana ndi ah, in times of crisis Ah, timakhala ndi nthawi ngati mmene mbuyomo tidali ndi cyclone Freddy uh, takhalapo ndi covid-19 nthawi imene Yes. anthu amakhala so panic akunena kuti kodi tichite motani mwina inu ngati ma social worker mu nthawi ngati imene ija mumawathandiza motani Mhm.
ndiyambe nthawi maybe nthawi ya co- covid chifukwa panafika ponena kuti panali povuta kumufikira munthu chifukwa kuti munthuwo andipatsanso covid chanchani panali njira zimene tidayika ma social workers imene njira ina inali yokumufikira munthu through the phone eti ndiye timapereka imene nthawi imene timapereka timene timati uh, psychosocial first aid mm? yancha- yancha- yachaku- yachanguchangu eh? ka first aid kuja kuti kapite kwa anthu aja mwansanga ka first aid ndiye timati psychosocial first aid ndiye tiwapeze anthu aja tiwafotokozere kuti pamene tikudutsa munyengo izi muyeneranso kudutsa mu zinthu izi maganizo anu muziganiza motere motere muwapatsa bwino bwino chifukwa munthu muka- kuti ali mu nthinothino kale mukampangaso mukampatsanso kuti akhale pa chipsinjo cha nthinothino ndiyoti mukuonjezera nthinothino Eh, timati nthinothino nthawi zina zake ndiyoti mukuonjezera nthinothino ndiyoti muonjezera nthinothino kapena muonjezera nkhawa zake zija ndiyoti mukumpweteka munthu akuvutika family ya- yakhudzidwa koma kayipezeni ndi positive ideas kuti izi zimachitika tiyeni titereni mu- tikhale chonchi pa banja pano tikhale pa banja pano za Freddy tinene kuti anthu ena ngati kumulanje kumene anakhudza ku south ku uh, Nsanje uh, Chikwawa all this, these areas kumene people were affected eti ena anachoka ku malo they kumene amakhala ndikukapezeka pa, pa camp that movement yokhayo children are disturbed right ma ma mothers ma preg- em, amene ali oyembekezera odwala amakhala disturbed then they, they have to be told why are you here ana auzidwe why are you here ndiye auzidwe kuti okay we are here because of this this this this komano ngakhale takumana ndi nyengo izi Titha kudutsa mu nyengo easy, easy, easy kuti tibwereremonso mwansanga. Pa chi- pa chingezi timati bouncing back very quickly. Ndiye pamakhalano ma intervention osiyanasiyana. Ndi mmene munthu wamuonera mwanayo kapena amayiwo kapena abambo kuti awowo akuoneka kuti sali osangalala you have one to one talk. ngati ndi ana you bring them together we create what you call the safe spaces abwere ana pamodzi paja tipeze makhansala ena alangizi ena amene tingapange train mwansangansanga how to interact with children and how to work with children ndiye tikapanga train maybe three days kaja ndanena kuti ka ka psycho sho- social first aid kansangansanga kaja, you train them in two three days how to interact with children ayambepo eh, ndiyoti ana aja mukuwachotsa nkhawa Amaiwala kuti tinakumana ndi zakutizakuti kaya ndi azibambo aja they need to have something to do chifukwa akangokhala pakampu paja kungokhala kuma aziganizira kuti kumene kuja kumauza kuti after this there is another new life mm -hmm. so there's a, a lot of intervention one to one intervention group group therapy mm -hmm. ndi zina zotero ndikumapangira limodzi ndi ndani ndi anaja maybe you can work in the group

Anthu athu akufuna akufuna zovala tithandizeni save the children muli ndi ukadaulo ogwira ntchito ndi ana can you give us staff yanu ilithandize awa ngati simungathe kutipatsa staff tithandizireni kutifunsirako ma social workers wa uh, mwansangansanga agwire ntchito ndi ana primary so the, those now you link you work with all of those organizations pamodzi ena abweretsa zinthu zosiyanasiyana but zonse zobwera zija should be the best interest either for the children mm -hmm. choyambirira mm -hmm. and then zipite kwa makolo ndi ena oterowo mm -hmm. ndithu mayi wanga chabwino ah, tikakamba nkhani yokhuzana ndi kaganizidwe kangwiro kuthandiza munthu makamaka ah, kumbali imene ya kaganizidwe kangwiro mm. ah, chimene chimavuta ndi nkhani ya chinsisi mm. ambiri amakhala kumati eh, what if ah, akandinenere kwa makolo anga kapena yayi ngati ndi makolo amene ah, zija timakamba kuti yayi anthu ena mu 43 mu akufuna thandizo koma akuti yayi what if ino tikakawapeza ah, nkhani yatunda paliponse inu kumbali imeneyi ya ma- ya anzathu ku social work ah, mukuonetsetsa bwanji kunena kuti ah, pali chinsisi Yes. ah, pa- mmene mukuthandiza anthu Mhm.
Uh, monga tanena kuti ngodya imodzi ya social work kapena the first principle ya social work ndi kusunga chinsinsicho confidentiality imeneyo ndiye ndi principle yoti social worker wina aliyense amakhala nayo Ah, kaya abwera ndi mwana kaya ndi banja kaya ndi munthu andifotokozera nkhani ija ine i should not go out kungotuluka pakhomopa ndikukapanga share ndi munthu wina aliyense yes we do share nkhani koma i have to share issue ija kwa professional nzanga amene a- a- ndi- ndikuona kuti achimwene ndinali ndi nkhani iyi iyi koma mu- mungandithandize bwanji kuti ndisolve to only qualified social worker amene ungakapange uh, share ngati pena pake pakuvu- pakuvuta so ukadaulo woyambirira that principle is paramount for every social worker timalandira nkhani zambiri za mayi mutu kumaona kuti nkhani iyi ndi ya bwana iyi ndikuyisova in a professional manner koma zimangokhala zodetsa nkhawa kuona kuti nkhani ya mwana yangotuluka pa nyuzi mwina kumuyika chi- chithunzi cho- chonse cha mwana uja those are ethi- those are against the principles of social work koma ndikutsimikizeni kuti nthawi ina iliyonse na munthu amene anaphunzira anaphunzitsidwa bwinobwino nkhani yoyambira ndi kusunga chinsinsi tikasunga chinsinsi pamadzabwera kuti you should not judge kaya mwabwerera mu- mu- mmene wabwerera munthu muja ndimulandire mmene wabwerera ndisangomuona mmene wavalira kuti "Ah, mwina walibe mavuto Ah, ah. ndisapange jaji anyamula mtolo nawonso nawonso anyamula mtolo kaya apanga mwamtundu anji mmene abwerera i have to accept munthu uja as an individual with the capacity that if you can motivate him atha kuchita bwino
ya iyayi apa ndikayang'ana nthawi ikuoneka ngati siili kumbali yathu tikuyenera Zoona. tifumukepo Mm. komano mwina tisanatseke program yathu ndimati ndisakutsekereni kunja Mm. musapite mawu kukhosi Mm. mawu anu omaliza mawu anga omaliza ndionena kuti ndikufuna ndiwameme ndiwameme amene ali ma social workers kuti let's work together with association of social workers Tikagwirana ntchito manja limodzi our bill is going to pass. Pali bill imene tifuna tipange fight. Ikapita ku parliament bill ijayi tonse tigwirana manja ikakadutsa we are going to protect this professional. We don't want munthu onena kuti wangochoka field iyo ndikumalanda ntchito za ma social workers ayi. A a aziphunzitsi mmakolejimu akukangalika kuphunzitsa anthu kenako mwana akaphunzira kukangokhala kunyumba aa chifukwa choti wina wake watenga ntchito ya ma social worker ndiye ndimafuna ndinene ichi mabungwenso amene amalemba anthu ma social workers adzere ku association of social workers ku aswim akatipeza ife tiauze kuti pali ana awa mutha kuwaitana mma interviews ngati mukufuna. eti zikakhale kwa iwo kusankha ndi mmene mwana wachitira bwino koma ndimafuna ndiapemphe achinyamata anzanga onse amene ali mma universities mma colleges kuti there's a, this association ndiapempheso anthu ena amene sanapange register ndi this association they have to come in chifukwa lamulo likangodutsa we are going to bite Ndipo apa poti tisanyengererenso iyayi tidzaluma ndithu kunena kuti apa even tu ku asilikali kuja umafunika ma social workers konse kuja tidzapanga ndithu fighting hard ku polisi ukhale ma social workers yes akuphunzira anthu ena ake ndi ma social workers but they are not coming out ku polisi kuti ndi social worker we want those people to come out adziwike ku polisi kuti uyu ndi social worker kaya ndi ku military adziwike kuti ku military uyu ndi ndani social worker

Even the private sectors, ma foundations, we have different foundation, they can come in and support association. So if it is a foundation ikufunanso kuti anthu akapange za charity, amapanga za charity work, za mipingo, they can come to us, we can give them a pool of social workers, apite akawathandize zintchito zina zija. Osangotola anthu mu street mu. Chifukwa ogawa zinthu uja, eh, kogawa zinthu uja, kumakhalatu mavuto. pamabwera anthu oti ali ndi ndi mithinothino ndiye asanayambe kugawa zinthu zija social worker ayimilire awathandize anthu aja. Ena amalandidwa, akalandidwa kumudzi kwawo they don't know where to report. Amangokhala. Even the issues kaya zogawa zi- zosiyanasiyana. The social worker need to be there to support those. Osati kuti akatenga iyeyo uja akagawa zinthu ayi. Koma ifeyo our target is that individual. to support that individual amene ali ma problems uja mm -hmm. so reach, reach us ku association of social workers we are going to support you professionally mm -hmm. either organization monga ndanena zibwere zitithandizeko upangiro osiyanasiyana tidzapatsa kuti atithandiza mwamtundu wanji kuti social work iyi ikhale yopambana ngati imene ili ku uk imene ili pa zambia pomwepa anzathu akutiposa Pa Zimbabwe pomwepa, pali foundation yabwino ya social work. Munthu sungangodzuka kuti ndine social worker, it cannot happen, it can't. It's like a professional imene ilili ya ma nurses kapena ya ma doctors kapena ya ma lawyers. So that profession need to be protected. Ndithu ndithu. ya ine ndikuthokozeni kwambiri kuti munapeza mpata kukhala nafe mprogram yathu ya tsiku la lero Zikomo kwambiri.
zikomo Yeah, yeah. Iyayi, amene mukutionera pakadali pano, pameneponso, ndiye kuti tafika pamapeto penipeni pa programu yathu ya tsiku lalero ya Aymata One on One pano pa Luntha Television. Tsiku lalero timakambirana nkhani yokhudzana ndi social worker. Timamudziwa social worker ndikumvanso zina mwa ntchito zimene munthu ameneyu, kadaulo ameneyu amachita. Kodi akakufikirani inu mukuyembekezera zotani? Ndi zina zimene tamva mtsiku lalero. Ndikukhulupirira kuti mwaphunzira ziwiri kapena zitatu Komanso ndithu anzanga amene mukulingalira zopita kusukulu ndikukhulupirira kuti mwalimbikitsika kuti yayi ntchito koma imeneyi. Ine Rachel July ndingothokoza anzathu makamaka a Trust Psychosocial Support komanso Luntha Television kamba ka thandizo lawo kuti program imeneyi idzikufikani lolemba lililonse nthawi ya 5 koloko komanso kubwerezedwa lachisanu lililonse nthawi ya 11:00 mamawa kufikira sabata yamawa pamene tidzabwerenso ndi program ngati yomweyi.